Bi ye tarata ye san kalo seeginnan tile wɔɔrɔ san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn aw minnu n'aw ɲamadalen don nin tuma in na Renouveau Télé ale jabarani kan an ka foli ani tantuli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw fana minnu bɛ yen ni aw bɛ nin jɛmukan in ni ka a lamɛn i k'a dɔn arajo olu kan anw ka foli b'aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ aw tulo bɛ Renouveau FM ma a n'a fara ɲɔgɔn kan arajo tɔw olu kan nin sanga in na taratadonyaw fɛ min bɛ tali kɛ jɛmu min n'an k'a ma ko foroba baro foroba baro a bɛ wele bila an ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ a maabaw ma an da bɛna don jamana yɛrɛ foroba kumaw la hakaja min bɛ tali kɛ i k'a dɔn hakili falenfalen o bɛ se k'a lakɛ cogo min na laadalako la min ye isa kaba sidibe ale bɛ fara ne kan nka min bɛ tali kɛ isa kaba sidibe la i k'a dɔn a sen tun bɛ kɛrɛkɛ la o tuma na a tun bɛ jamana ni o bɛ tali kɛ moti mara o kɔnɔ ale ma kɛnɛ sɔrɔ nin sanga in na isufu kulubali bako ale bɛ kɛnɛ kan o tuma na isufu kulubali an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma a diyara n ye foli di an ka maa welelen ma a sɔnna ka jaabi min la tabarikala maa welelen o de ye i k'a dɔn k'a fɔ wasaden min n'an k'a ma ko maître zumana nci dunbiya zumana nci dunbiya Hakilila jiginna ale ye wasaden ye min sugandira Buguni ale marabolo kɔnɔ san ba fila ani tan ni saba i k'a dɔn o kalata min ni o kɛra o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen danaya fana dara a kan a ka se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min n'u k'a ma ko commission de loi o maa ɲɛmaa ye kabi o tuma fɔlen na fo ka se bi ma o tuma na ale ye anw ka bi maa welelen ye Foroba Baro ale kɛnɛ kan Maître Zumana Nci Dunbiya an b'a f'i ma k'i ni ɲantuma. Aa Janjo masa i ni ɲantuma. n b'i fo a diyara n ye n bɛ lamɛnjɛkulu fo n'ala sɔnna ayiwa eh, hakilila jiginna baro bɛna boli dakuruɲɛ damadɔ min kan o ye wasaden jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya na min bɛ tali kɛ wasabulon kɔnɔna na jɛkulu min n'a bɛ sigi ko commission de loi yala olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ani ka bɔ san 2013 ka se bi ma kumaba jumɛnw sera ka kɛ a kɔnɔna na an da bɛna se o ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn zumana nci dunbiya ale yɛrɛ ye politigi maa ye nka an y'a ye nin waati laban in na sanko kɛrɛnkɛrɛn na tun bɛ tɔn min na i k'a dɔn a bɛ i n'a fɔ a bɔra o la an k'a fɔ a jɛra k'a fɔ ko a bɔra o la ni ka taa tɔn wɛrɛ la o nana nacogo jumɛnw na o tuma na an da bɛ don o la o fo ka se jamana yɛrɛ kunkanko kibaruya kumaba minnu ni olu bɛ bi o tuma na min bɛ tali kɛ sariya kunda wasabulon hali n'a sɔrɔ u bɛ sɛgɛn lafiyɛnbɔ la yala baara kunbaba kɛlenw ye jumɛn ye o tuma na jumɛnw olu bolodalen don an bɛ ka lamɛn segukaw fɛ arajo ɲeleni kan nin waati na bananba ka se i k'a dɔn k'a fɔ san kajolo joyilakaw fɛ yen nɔ ani ka se i k'a dɔn k'a fɔ buguni ka di welesebugu ma min bɛ tali kɛ yanfoyila ninnu bɛɛ lajɛlen ka arajo kalanso bɛ an na an lajɛlen fana don i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye eh, min bɛ tali kɛ youtube ani facebook kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn mɛn da ye mɛn digila ye mɛtiri zumana nci dunbiya e ye wasaden ye yala n'i ɲininkara k'a fɔ ko wasaden jɔyɔrɔ ye jumɛn ye e bɛ se ka jumɛn jaabi di anw ma sani n ka don kuma kɔnɔ a ka di n ye n k'aw fo tubarikala barisa bamananw b'o fɔ ni mɔgɔ i kunnafoninen a bɛ sababu ɲumanba k'i ye ka kunnafoni sanuma ɲini k'a di maliyɛndenw ma hakili la k'a fɔ a bɛ fo la an bɛ lamɛnjɛkulu ani mɔgɔ minnu fana bɛ k'an lajɛ jabara kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Eh, n'i ko ko wasaden wasaden tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔw jɛnna ka dannaya da mɔgɔ min kan k'a ka taa k'u tulo n'u da n'u ɲɛ ye wasabulon kɔnɔ n'i y'a jateminɛ mali sariya sunba y'a jira k'a fɔ ko eh, wasadenw bɛ ta cogo min na o fɔlen don jamana sariya sunba kɔnɔ a bɛ kɛ ni kalata ye a kalata in na yɔrɔ bɛɛ n'a ka wasaden mais sariyaba kelen o fana kɔnɔ o ko ko n'i taara wasadenya la hali yɔrɔ la e t'o yɔrɔ dɔrɔn ka wasaden ye bilen i ye jamana ka wasaden ye wasaden a bɛ ta cogo di ni kalata bɛ kɛ yɔrɔw bɛ lajɛ n'i y'an ka jamana sariya sen ta k'a lajɛ a b'a fɔ ko mɔgɔ ba tan ni fila non mɔgɔ ba tan ni wɔɔrɔ o sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ o ka kan ni a ka wasaden maa ba bi wɔɔrɔ sa kɛ maa ba bi wɔɔrɔ maintenant o kɔfɛ a yirala k'a fɔ yɔrɔ dɔw fana bɛ se ka kɛ maa ba bi wɔɔrɔ tɛ sɔrɔ o yɔrɔ min na mais n'u ye cercle ye a mana kɛ cogo o cogo cercle bonya fara dɔgɔya kan a ni wasaden ka kan baasi tɛ ni wasaden taara baaraba fila de b'a bolo o ye jumɛn ni jumɛn ye ɛɛ an ka na jamana sariya sunba ko ko wasaden takun ye fɔlɔ ka taa sariya ta sariya n'i b'a ta i ka kan k'a ta an ka danbew kɔnɔ an ka laadaw kɔnɔ ani jamana ɲɛtaga kɔnɔ filanan ye min ye o ye gouvernement ka baara parce que n'i y'a jateminɛ ni premier ministre kura sigira a bɛ na ka na wasabulon kɔnɔ ka na yamaruya ɲini wasadenw fɛ k'a fɔ a jamanakuntigi ye dannaya da n kan ko n ka se ka baara kɛ nin cogo in na baasi tɛ n bɛ fɛ ka na baara kɛ nin cogo ni nin cogo in na ka mali bɔ nɔgɔ la donc n'a y'o fɔ depitew wasadenw bɛ u hakili don yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ n'olu ye yamaruya d'a ma k'a ka taa baara kɛ o wajibiyalen don depitew ma sisan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ gouvernement bɛ k'a ka baara in k'a kɛcogo la baasi tɛ ayiwa maître zumana nci dunbiya hakili la faamu sɔrɔla an bɛ don min kɔnɔ i y'a fɔ cogo min na sariyaw bɛ ta bi ka bɔ san 2013 ka se bi ma e ye commission de loi o maa ɲɛmaa ye sariya talen bɛɛ lajɛlen ye da tɛ se ka maga o la nka a kunbaba kunbabaw ye jumɛnw ye minnu ni maa bɛ se k'a fɔ o kɛra sababu ye ka ni kura fiyɛ mali sariyakow la wasabulon kɔnɔna na ee, i ka ɲininkaliw diyara n ye hakili la k'a fɔ baara caman kɛra cogo di ka ta san 2013 la ka na bila nin waati in na sariya caman tara mais n'i y'a fɔ dɔw ɲɛna dɔw hakili la ko sariya tɛ dɔwɛrɛ ye eh, dɔ taara binkanni kɛ ni eh, ɲangini kɛ ka da kan la o tɛ sariya dɔrɔn ye o ye sariya dɔ ye mais wariko bunnaku fɛ jamana bi musaka minnu ɲini a bɛ juru minnu fana ɲini ka na parce que a bɛ don jamana kɔnɔden de la donc n'a bɛ don jamana kɔnɔden na fo wasadenw ka yamaruya di k'a fɔ juru in ka ta jamana tɔgɔ la donc n'i y'a jateminɛ baaraba caman kɛra mun bɔra o sira fɛ eh, n'i y'a ye hali aéroport dilanniw ani sira dilanw ani eh, lapitalisow caman jɔra a bɛɛ jɔra mais 2013 ka se bi ma est ce que aw ye sira o si siraba sera ka dilan mali kɔnɔ ɛ sira caman dilanna dɛ ɛ i n'a fɔ n'i ye sira n'i ye sira mɛtiri kelen hakɛya dɔn i n'a dɔn k'a fɔ ko sira dilanna ne bɛ misali ta ka bɔ kalana sira o goudron ma da wa ka taa yanfolila ka taa fo yanfolila o n'a ɲɔgɔnna caman
segu sira dilanna segu échangeurs ni fɛnw jɔra olu bɛɛ ye sira dilanw kɔnɔna de ye pont caman fana jɔra o bɛɛ ye sira dilan kɔnɔna ye mais sariyaba caman tara parce que bibi in na mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min na fɔlɔ o ye lakana gɛlɛya ko ye n'i y'a jateminɛ loi d'orientation et de programmation militaire n'o ye finitigiw ka sariya ye sariya caman tara o loi in votera a yirala k'a fɔ san duuru kɔnɔna la miliyari eh, ba kelen ani kɛmɛ fila o ka don Eh, fɛn min ye eh, surasi an ka armée a ka labɛn ka ɲa baasi tɛ ok yanni ka kuma di Isuf Kulubali ma yala o, o miliyari kofɔlen min filɛ est ce que an bɛ se k'a dɔn bi aw wasadenw aw wasara eh, o jateminɛw kɔnɔna na est ce que fɔlen ninnu donna a don yɔrɔw fɛ eh, dɔw kɛra hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ ka fɔ bi avion ko la a ka d'an wasadenw ye ni an donna wasabulon kɔnɔ ka se k'a ɲɛɲini k'a dɔn Avion ko in a tɛmɛna sira jumɛn fɛ? Jɔniw kan ka ɲangi, jɔniw man ka ɲangi fo k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn. Mais est ce que a tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ wa wasabulon ma don wa? A tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ wasa parce que baara kɛcogo fana de bɛ Assemblée kɔnɔ. Ɛɛ n'i ko k'i bɛ gouvernement wele k'a ɲininka pour que diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ k'a ɲininkara parce que tuma dɔw la an bɛ baara dɔw kɛ cakɛyɔrɔw la n'o ye commission kɔnɔna ye o baaraw ma walankata a ti kɛ mɔgɔw ɲɛna bon mɔgɔw ti kalaba sɛmɛ o baaraw la alors que o baaraw fanga ka bon nin ko kɛra cogo min na fo diɲɛmɔgɔ k'a dɔn gouvernement ka se ka interpeller ka na donc a ka bɔ jabaraninw na a ka bɔ arajosow la mɔgɔw fana ka na sigi ka lamɛli kɛ o b'a to mɔgɔw b'a faamuya kosɛbɛ sinon n'i y'a kɛ commission dɔrɔn kɔnɔ sisan a ka ca a la fɛn a baara tɛ lakodɔn kosɛbɛ la la a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye parce que mɔgɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko Assemblée yɛrɛ m'a jɔ a jɔyɔrɔ la ok isufu kulubali a ka commission in kunkanko yɛrɛ a da donna wasabulon yɛrɛ a maa bɛ se k'a fɔ a taacogo dɔw la
sanko kumaba min yɛrɛ b'a da n'o ye avion ko ye o kɛra minɛ mhm.
mais ne fɛ ka min dɔn honorable y'a fɔ sisan ko sariyaw caman tara yɛlɛma sariya minnu tara yɛlɛma aw bɛ mun de kɛ walasa k'a jateminɛ ni sariya ninnu a ye minnu ta n'a bɛ ka waleya yɛrɛ yɛrɛ voilà donc euh, sira caman bɛ yen sira caman bɛ yen fɔlɔ fɔlɔ i b'a jateminɛ san kɔnɔ baara mun kan ka kɛ a bɛ kɛ euh, an bɛ a fɔ min ma ko budget san o san fɛn min ye euh, octobre kalo ye a wajibiyalen don gouvernement ma a ka na ni o jamana musakaba in ye jamana musakaba in a bɛ sɛbɛntiya a bɛ fɔ nin bɛ don nin da fɛ nin bɛ don nin da fɛ wa a bɛ don nin yɔrɔ in fana la donc député ka baara ye k'a lajɛ ka to ka commission bɛɛ ni a ka baara don i bɛ t'a sɔrɔ fɛn min ye kiiritigɛ ko ni a nɔkandaw ye an ka commission de ɲɛsinnen b'o ma an bɛ wuli waati ni waati ka taa kiirisow kɔnɔna lajɛ ou bien ka taa an ka kasow yɛrɛ kɔnɔna lajɛ ka o n'a ɲɔgɔnna caman donc commission bɛɛ n'a ka compétence don donc bɛɛ bɛ taa ɲɛɲinini kɛ n'a ye ɲɛɲinini kɛ n'a y'a ye k'a a ye k'a fɔ baara dɔ ma k'a kɛcogo la a bɛ se ka gouvernement wele minisiri min ɲɛsinnen b'o ko ma a b'a wele ka na a bɛ se ka kɛ commission kɔnɔ ni o ma aw bɔ ni a y'a ye k'a fɔ vraiment a ko gɛlɛya ka bon kosɛbɛ a bɛ se k'a laɲini a ko ka na plénière la n'o ye député bɛɛ bɛ jɛ lajɛrɛ kɛ yɔrɔ min na donc olu bɛ se k'a fɔ an ka commission sigi sen kan n'o ye commission d'enquête ye a ko ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ komi fana député yɛrɛ fana i bɛ se k'a lajɛ a bon nin ko ka gɛlɛn ne bɛ a tigi wele a minisiri wele minisiri ka na an b'a fɔ o ma ko interpellation n'o ye question orale ye i bɛ se k'o kala sɛmɛ a tigi la donc n'o kɛra a bɛ kuma n'aw nana jɔ maintenant député ye ɲɛɲinini minnu kɛ k'a jira k'a fɔ baara tɛ ka k'a kɛcogo la a b'o fana bɔ minisiri fana bɛ na n'a ka dalu ye donc o kɔfɛ diɲɛ kɔnɔmɔgɔ fana b'a faamuya peut-être que a dɔw la minisiri yɛrɛ bɛ se k'a ka fili reconnu donc a bɛ a baara kɛ cogo yɛlɛma pour que baara ka se ka kɛ a ka se ka kɛ eh, jamana eh, eh, taa ɲɛ sira fɛ baasi tɛ honorable Zoumana N'Tji an y'a ye sariya minnu tara ani 2013 ka se bi ma ko dɔw fana bɛ yen a bɛ se k'a fɔ o kɛra aw kɔni tɔgɔ sɔrɔ koba ye hali n'a kɛra kamanagankoba ye o bɛ tali kɛ révision constitutionnelle n'o kun nun donna san 2017 kɔnɔna na nka yala est ce que o ko a kumaba ye jumɛn ye kuma dɔw la bi bi in na maa bɛ se k'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la est ce que aw wasaden minnu filɛ aw bɛ taa sigida denw hakilinaw lamɛn fɔlɔ yanni ka na ka sariya voter n'i ye eh, sariya tacogo lajɛ ani an ka jamana sariya sunba b'a fɔ cogo min na A ma a wajibiya député kan ka taa lamɛnni kɛ ka se ka na sariya ta député kan k'a ka sigida la ko dɔn député kan k'a ka danbew dɔn a ka jamana danbew a n'a ka jamana ɲɛtagako dɔn a bɛ fɔ o de ma mandat représentatif mandat représentatif ye mun ye an jɛnna karisa e ka taa an nɔrɔ bila bulon kɔnɔ i b'an kunko fɔ yen mais n'i ye min ta an tɔgɔ la i ka segin ka na ɲɛfɔli k'an ye o de wajibiyalen don député kan mais i bɛ ka sariya min fɔ a ko ne ma da la k'a fɔ ni sariya delila ka ta ka ɲɛ ka tɛmɛ sariya in a tɛ k'a fɔ ko ne tun b'a ɲɛmɔgɔya la sɛgɛsɛgɛliw bɛ se a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a bɛ taa lajɛ bulon kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o kɛra siɲɛ fɔlɔ ye wasa bulon ka bɔ ka taa Jamana kɔnɔ denw ɲininka yala an bɛna sariya sunba yɛlɛmaw bɛna don a la laɲini kɛra aw hakilina ye mun ye o kɛra sen an y'o kɛ an y'o kɛ
an ye région bɛɛ lajɛlen kɛ ka région cercle mɔgɔw k'u ka k'u ka mɔgɔw sugandi ka na régionw na an n'u ye sigikafɔ kɛ u y'u hakilinaw fɔ o hakilina fɔ yɛrɛ seginna an ye yɛlɛmali ani dafali an y'o o biwolonwula ni segin an y'o don laɲini na donc o b'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw u hakilila tara ne yɛrɛ hakili bɛ dɔ la ɛɛ Sénat a kun fɔlen don laɲini sariya kɔnɔ n'o ye projet de loi ye ko ni jamanakuntigi tɛ yen don min na ko Sénat président k'o b'a nɔrɔ bila o fɔlen na jamana kɔnɔdenw ɲɛna u ko ko ayi k'u ma jɛn n'o ye parce que Sénat mɔgɔw tacogo ko o ni jamana kuntigi ta tɛ da ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ eh, wasadenw olu tacogo o ni jamana kuntigi ta bɛ se ka da ɲɔgɔn na donc a ka di olu ye a bɛ cogo min na sariya sunba kɔnɔ bi a ka to o cogoya kelen na ni jamana kuntigi eh, tɛ yen n'a empêchelen don fɛn min ye assemblée ɲɛmaa ye o k'a nɔrɔ bila ka kalataw labɛn tile bi naani kɔnɔ mais munna nin bɛɛ la tuguni mɔgɔw tilara ka wuli ka muruti ka bɔlɔnfurancɛw minɛ ni ka laban tuguni k'a ko bɔ a dɔgɔ kɔrɔ i ka ɲininkaliw diyara n ye mais mɔgɔ caman ko o waati k'a man ɲi ne y'a f'u ɲɛna dɔ ka se ka na ka na article kelen fɔ ɲɛna jamana sariya sunba yɛlɛmali in na min man ɲi min ye jamana min bɛ kɛ basi ye ko article 118 b'a kɔ Ɛɛ ne ɲɛna ni an bɛ jamana kɔnɔ an kan ka se k'a lajɛ jamana sariya sunba a batoni bɛ kɛ cogo min na ɛɛ maliyɛn ka ko bɛ ten maliyɛn ni a ka hakɛ ni dankaril'o la a bɛ jamana sariya sunba fɔ misali la n'i ko sisan dɔ ko k'a bɛ fɛ ka taama sini n'i ko ayi a tɛ se ka taama parce que a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye a bɛ na ni an bɛ état d'urgence la par exemple misali la o b'a fɔ ko non non ko ale ka hakɛ ko o ntarakira ko parce que jamana sariya sunba y'a fɔ k'i bɛ se k'i ka nisɔngoya jira mais jamana sariya sunba fana y'a jira k'a fɔ ko sariya soba dɔ de bɛ yen ale de bɛ se ka jamana sariya sunba ni gɛlɛya b'a la k'a lajɛ k'a fɔ a nin ni a bɛ taa nin n'a tɛ taa o jamana sariya soba in n'o ye cour constitutionnelle ye ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye eh, jamana sariya sunba yɛlɛmali ye ko a ni article 118 tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne hakili la kuma banna yen n'i bi jamana kɔnɔ e ko ko e bi jamana eh, e ye républicain e ye démocrate ye e bi jamana sariya sunba kɔfɛ jamana sariya sunba fana ko k'o dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ n'o y'a bila yɔrɔ min na ala ta kɔ foyi wɛrɛ tɛ yen o y'a yira k'a fɔ Article min bɛ k'a fɔ n'o ye article 118 ye ko ni an ka jamana lahala bi a bɛ bɛn an ka se ka taa fɛn min ye jamana sariya sunba yɛlɛmali ye mais munna jama murutira o i bɛ se k'o kun dɔn wa caman y'a fɔ a waati la mais bi bi in na est-ce que u bɛ se k'a fɔ mais politique ko kɛlɛ de kun don parce que an kun bɛ an kun bɛna don élection présidentielle kɔnɔ jamanakuntigi kalata kun bɛna kɛ dɔw hakili la n'u ye jamanakuntigi mafiyɛnya k'a mafiyɛnya donc o bɛ a ka fɛn min y'a ka popularité ye o b'o dɔgɔya jamanadenw yɔrɔ donc olu na se ka se sɔrɔ a kan o de y'a to bi bi in na olu t'a fɔ tuguni aa n ma da la k'a fɔ ni olu b'a fɔ barisa minnu tun ko an tɛ a banna aa olu bon, dɔ- peut-être que don bɛɛ n'a dugujɛkan don don bɛɛ n'a dugujɛkan don mais bi bi in na diɲɛmɔgɔ kɔni y'a dɔn k'a fɔ aa ɛɛ min tun bɛ ka fɔ ani min ye tiɲɛ ye o tɛ kelen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a dabɔkun tun ye jamana lafiyali ye parce que an tɛ se k'a kɛ cogoya si la ni an ka jamana sariya sunba ma yɛlɛma parce que gɛlɛyaw bɛ yen ni hali adamadenya yɛrɛ la n'i bɛ ka kɔrɔbaya ka taa wajibi ye yɛlɛma dɔw bɛ don i ka ko la mais an ka jamana sariya sunba bi bi in na san mugan ni wolonwula Ɛɛ ni hali adamadenya la o ye belebeleba ye dɛ ok ɛɛ isufu kulubali tiɲɛ don ɛɛ jamana sariya sunba a kun sera a sera yɛlɛmali ye mais waati min bɛ ka fɔ tan a waati fɛnɛ a y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn mɔgɔw ka se jamana fan bɛɛ fɛ walasa ka taa ɲɛfɔli kɛ yalima yɔrɔ minnu kun okipelen don yalima aw sera o yɔrɔw bɛɛ la ka olu mɔgɔw ɲininkali wa A tilala wa?
Ɛɛ ne ye parce que mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ ne tɛ sɔn a ma parce que o ye mun banbagaciw o b'olu lajama k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko o tɛ Mali ka bolo kan mais maitre Zumana yɔrɔ bɛɛ bɛ Mali ka bolo kan, ayi maitre Zumana Nci est ce que bi a bɛ se ka fɔ ko Kidali bɛ Mali ka bolo kan bi? Kidali ma deli ka bɔ Mali ka bolo kan ne ka jate la kidali ma deli ka bɔ mali ka bolo wa kidali tɛna bɔ mali ka bolo kan parce que ni nin kuma yɛrɛ fɔra n'a donna banbagaci dɔw tulo la parce que dɔw bɛ yen olu hakilina tɛ foyi ye bi bi in na kidali ka se ka bɔ mali ka bolo kan mais ni nin kuma bɛ fɔ a b'u lajama anw bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan de ni gɛlɛya min bɛ kidali ka se k'o gɛlɛya k'o wuli ka bɔ yen parce que n'i y'a mɛn basa bɛ don kogo fɛ a y'a sɔrɔ a pɛrɛnnen don dɛ est ce que pɛrɛnda de tɛ ka ye an ka kogo in na ni dɔw bɛ fɛ ka don o fɛ an k'an jija an ka kogo in datugu a kana basa kana don a fɛ walasa an ka bɔ sariya ko kunkanko kibaruya la min bɛ tali kɛ sariya wɛrɛ kunkanko kibaruya la o fana tun ye jamana wuli k'a jɔ o bɛ tali kɛ enseignement sexuel kunkanko kibaruya yala maître Zumana Nci o kuma donna wasabulon kɔnɔ wa aw minnu ye wasadenw ye a ye dɔ mɛn a la wa walima e ka dɔnta ye jumɛn ye o la o fana kɛra jama wulikunba dɔ ye a dun bɛ jamana sariya ko dɔ de ko fɔ n'i y'a jateminɛ sariya foyi ma deli ka ta o ko in na hali laɲini sariya ma kɛ parce que laɲini sariya ye mun ye o ye projet de loi ye pour que a ka se ka don wasabulon kɔnɔ fo laɲini sariya ka ta conseil des ministres fɛ fɔlɔ conseil des ministres ma deli ka laɲini sariya ta o la wa hali n'i y'o sariya sugu ta o tɛ tɛmɛ anw ka bulon kɔnɔ o ni anw ka danbe ni anw ka laada tɛ bɛn o anw ka danbe ni anw ka laada tɛ sɔn o ma donc n'a bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la n'olu danbe ni olu taabolow bɛ bɛn n'o ye anw ka jamana taabolo t'o ye o tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan baasi tɛ an y'a mɛn ko fɛn min ye ministère de l'éducation ye n'o ye kalanso ministère ye ko u y'a essayer ko u b'a don programme na an y'o de mɛn et que mɔgɔw wulila ka mankan kɛ gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko peut-être que fili kun don a ma ɲɛfɔ ka ɲa donc ko a kuma yɛrɛ tɛ fɔ da la bilen fewu donc o bɛ cogo min na ne b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'i miiri yɛrɛ k'a fɔ ko bi bi in na ko fɛn min ye o n'a wale sugu ninnu ye k'o kuma yɛrɛ bɛ se ka fɔ wasabulon kɔnɔ kuma tɛ ka ba don o la o tɛ se ka kɛ ok Isuf Kulubali nka o bɛɛ n'a ta ninnu y'a jira k'a fɔ fɛn a tun bɛ ka baara tun bɛ ka kɛ terrain kan yalima aw ka jateminɛw foyi ma se k'o ye walasa ka o ko in bali wa k'a sɔrɔ a ye gouvernement jateminɛbaa ye gouvernement ma deli ka n'a fɔ fɔlɔ n b'o de f'i ɲɛna ni gouvernement bɛ baara min kɛ a ka kan ka na a boloda wasabulon ye mais gouvernement ka programme na premier ministre Sumelu Bube Mayiga a bɛ fanga ta don min na a y'a fɔ k'a bɛna baara kɛ cogo min na a ma deli ka nin fɔ an ye donc n'i y'a mɛn i bɛ taa contrôleli kɛ a fɔra de k'a bɛ programme na a tɛ programme na donc ni a kun ni a kuma kun taara ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ don programme na an kun bɛ gouvernement interpeller o don ka na peut-être ani min kun ka kan parce que ni gouvernement yɛrɛ y'i da tugu o kuma la est ce que députés min ɲɔgɔnna kɛra a ma mɛn ni députés y'a laɲini ko gouvernement ka baara bila o kuma o kelen kun bɛ kɛ o don o motion de censure kun bɛ kɛ o don parce que o n'anw ka laada tɛ bɛn o baasi tɛ o ni anw taabolo yɛrɛ tɛ bɛn fɛn ok eh, maître Zumanaji i ko ko ni premier ministre sigira a ka kan ka na eh, gafe dɔ yira a fɔ ma baara bolodalenw yala eh, min bɛ an kunna bi eh, o sera aw ka wasabulon kɔnɔ wa docteur Bubu Sise. Eh, docteur Bubu Sise ma se yen fɔlɔ. ou bien wajibi tɛ mais komi an ka jamana sariya sunba la waati bolodalen tɛ premier ministre bolo k'a fɔ a yiralen don nin waati in kɔnɔ i ka na ni i ka baarakɛcogo ye mais aw bɛ se k'o contrôler cogo di mais sisan an b'a dɔn k'a fɔ ni an donna session ordinaire la ce qui est sûr a bɛ na ni a ye parce que jamana fana tɛ se waati min na an bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la peut-être ale na waati gɛlɛya kun ka ca gɛlɛya kun ka ca fɛn bɛɛ kun ye priorité min kun ka gɛlɛn députés yɛrɛ ma o kun ye jamana ekɔli ko ka se ka don ba la yɔrɔnin kelen parce que n y'o de fɔ eh, ni jamana ye san kelen kɛ année blanche la a bɛ kɔlɔlɔ min lase jamana kɔnɔdenw ma a bɛ jamana ma jamana yɛrɛ ma o de ka jugu kojugu. ɔ maître Zumanaji o bɛ kɛ sababu ye i da donna kalanko la ɲininkali dɔw ka sɔrɔ ka eh, tɛngu i la o ye kalanko gɛlɛyara kosɛbɛ est ce que aw yera e yɛrɛ dɔw ye bolomanden ɲɛsin i ma kosɛbɛ k'a fɔ i wulikajɔ barika bonyana Eh, min bɛ tali kɛ turki ekɔliso min bɛ yan ko ko ɲinan lɔkɔlisow u datugura ka mɛn k'i kumakan ma eh, mɛn eh, mɔgɔw m'a faamuya n y'o de fɔ fɔ assemblée an yɛrɛ caman fɔ voilà n ye caman mɛn ne yɛrɛ caman fɔ n ye caman mɛn hakili la k'a fɔ n ye caman n ye caman kɛ fana mhm. mɔgɔw k'a faamuya wasablon baara ni faamuyali ma don a la a bɛ kɛ baara ye mhm. waati min na Ekɔli karamɔgɔw ye baara bila boloda k'a kɛ badaw ye o waati y'a sɔrɔ wasablon a tɛ baara la a tun bɛ sɛgɛn lafiyɛnbɔ la o waati kɔnɔ ni assemblée bɛ sɛgɛn lafiyɛnbɔ la i tɛ se ka ministre weele i tɛ se ka gouvernement weele min bɛ se ka kɛ commission min ɲɛsinnen don a ko ma kalanko ma o de bɛ se ka weeleli kɛ a don na Commission min ɲɛsinnen bɛ commission kalanko ma ne ni a bɛ lisi kelen kan an yɛlɛla lisi kelen kan an ye baara dɔw kɛ Siyaka Sangare an ye baara dɔw kɛ an ye gouvernement an ye ministre weele ka na ka syndicat weele ka na assemblée kɔnɔ an hakilina ye min ye an y'o fɔ o kɔfɛ an donnen na hali an ma sariya kelen voté an ye a ɲini k'a fɔ ko ka gouvernement interpeller école ko la fɔlɔ a don na n y'a fɔ n ko ne tɛ se ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko année blanche ka kɛ jamana kɔnɔ parce que ne delila ka année blanche vécu année blanche ne y'a kɛ ne b'a dɔn a ye retard min bila ne ka eh, halisa ne ka siniɲɛsigi la ne b'o dɔn donc ne tɛ jɛn n'a ye n denw ni n dɔgɔninw olu ka o ɲɔgɔnna subi o tɛ se ka bɛn o de y'a to an y'a ɲini gouvernement fɛ fɛɛrɛ fɛn o fɛn kan ka tigɛ o fɛɛrɛ kan ka tigɛ hali a don fɛn min ye ekɔli karamɔgɔw ka sara tigɛli ye an y'a fɔ n ko koɲuman tɛ o parce que a bɛ sigi ka fɔ gɛlɛya ni e ni mɔgɔ min kan ka sigi ka fɔ aw ka bɛn ko la n'i y'a jigilatigɛ siɲɛ kelen n'i ye baarakɛla ka sara n'i y'a bɛɛ tigɛ mun tora a ye bilen foyi ma to a ye bilen o ok eh, eh, maître Zumana Nci an bɛna bɔ o kuma kɔnɔna na ni wasablonw ka wasa n k'a fɔ wasadenw ka eh, manda kuntaala janyali ye an y'a ye cour constitutionnelle kun ma jaabi fɔlɔ jaabi fɔlɔ maa bɛ se k'a fɔ u ye gɛlɛya di u ma u ko u tɛ sɔn filanan aw yɛrɛ ka wasablon ma ɲɛmaa ye laɲini kɛ o kuma na wasablon o kuma na a ka manda kuntaala o samana nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye yala aw ta nin a t'a fɛ ka bɔ yen wa walima eh, mun bɛ kɛ sababu ye k'an bila nin gɛlɛya minɛ kɔnɔ i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ mali kɔnɔ nin tɛ manda prolongé ko fɔlɔ ye wa nin t'a a prolonge ko fɔlɔ ye dɔ kɛra ka kɔrɔ wa eh, coup d'état kɛlen o de y'a to mɔgɔw bɛ ɲinɛ o y'a sɔrɔ est ce que o waati ni sisan o y'a to mɔ eh, mais eh, on a dit que il y a eu retour à l'ordre constitutionnel ko jamana sariya sunba seginna a nɔ la jamana sariya sunba seginna a nɔ la o de y'a to Jɔnkunda kɛra président ye Hmm. Parce que jamana sariya sunba b'a jira k'a fɔ ni jamanakuntigi tɛ yen assemblée président b'a nɔrɔ bila o san na en 2012 la san ba fila ani tan ni fila ɛɛ eh, dɔw bɛ kuma la bi hmm. premier ministre kɔrɔ dɔw bɛ kuma la bi hmm. olu yɛrɛ de ye laɲini sariya kɛ ka taa wasabulon kɔnɔ ko ka dɔ fara wasadenw ka mɔnɔbɔ kan o ye jumɛn ye jɔn y'o ye Sɛki Modibo ayiwa ale tun ye premier ministre ye a waati n'i ye o loi lajɛ loi 2012 ale de y'a signé a promulgation parce que a waati y'a sɔrɔ jɔnkunda man kɛnɛ a bɛ faransi ale tun bɛ jɔnkunda tun y'a ka hakɛw to a bolo ale de ye sariya ta ale ale de ye a promulgué yala o 2012 ni bi cɛ o est ce que mali sariya sunba a yɛlɛmana wa tiɲɛ don an kan ka taa kalataw la n'i y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna hali depitew ne kɔni ne Zumana Nci ne b'a dɔn a man di ne ye ko ne ka mandat ka prolongé ko ka sɔrɔ n ma taa laɲini kɛ n tabagaw fɛ
mais ni jamana bɛ lahalaya dɔ la i t'i yɛrɛ kun lajɛ i bɛ jamana lajɛ jamana sariyasunba y'a jira k'a fɔ ko kala eh, wasabulon lakurayali a bɛ lakuraya fan bɛɛ fɛ a bɛ komi kalata bɛ se ka kɛ buguni bi a tɛ se ka eh, a tɛ se ka kɛ koro donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kalata kɛ buguni ko ka koro to yen o tɛ se ka kɛ n'o dun bɛ ten dɔ tɛ se ka don dɔ kɔ mandat ye kelen ye mandat ye san duuru ye dɔ ka mandat tɛ se ka surunya ka dɔ ta lajanya n'o b'o cogo la hakili la k'a fɔ an kan k'a lajɛ min ka ɲi jamana ma dɔw n'a fɔ ɲɛna ko assemblée constituante n ko bon ni assemblée constituante yɛrɛ définition ta o kɔrɔ ye kalata ma kɛ président tɛ yen o kɔrɔ an bɛ transition kɔnɔ jɛkulu bɛ sigi olu bɛ miiri olu bɛ hakili jagabɔ kɛ ka se ka fɛn min ye jamana sariya sunba kan jamana sariya sunba kura kura dilan an dun t'o kɔnɔ dɔw ko ko délégation législative n ko bon a ka nɔgɔn n'a y'a sɔrɔ sɛbɛnni b'an ka jamana sariya sunba kɔnɔ yɔrɔ min na a y'o yira n na au moins assemblée kɔni a bɛ jamana sariya sunba kɔnɔ i ko ko eh, gouvernement ye laɲini kɛ gouvernement ye laɲini kɛ ni hakilina dɔw ye a ye kuma dɔw fɔ mun tun ma sigi kala kan K'a fɔ sisan wala k'a fɔ sisan mali siraw zsiww bɛ gɛrɛfu la an tɛna se ka kazjdi seri sɔrɔ o tɛ kala kan guɛma de kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ zsu ka taa gɛrɛfula guɛma kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kalata ka sɛgɛ kɛ mɛ an y'an sariya dɔw ta min y'a seriki dɔw kie ye minnu yerez dɔw yɛrɛ kie ye donc olu fana n'u u ka wasaden ka kan mais n'i y'an ka jamana sariya ta k'a lajɛ a jiralen don ko jamana wasaden ye maa kɛmɛ ni bi naani ni wolonwula ye n'i ko k'i bɛ dɔ fara o kan f'i ka jamana sariya sunba yɛlɛma ka jamana o sariya sen fana yɛlɛma donc o bɛɛ ye gɛlɛya ye min tɛ se k'a to an ka se ka kalata kɛ o de y'a to assemblée ɲɛmaa a ye nin ɲininkaliw sɛmɛ cour constitutionnelle ɲɛmaa la cour constitutionnelle y'a jira k'a fɔ n'i ye nin kuma ninnu jateminɛ gouvernement ka kuma bɔlen kɔ a la nin minnu fɔlen filɛ nin ninnu ye sababu ye minnu bɛ kɛ minnu bɛ se k'a to kalata bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ baasi tɛ donc o de nana ni cour constitutionnelle ka jaabi filanan ye k'a fɔ ko ka dɔ fara mɔnɔbɔ kan Donc o de la dɔ farala mɔnɔbɔ kan k'a bila san kelen la Isuf Kulubali mɔnɔbɔ kɛra yalima baara minnu kan ka kɛ walasa kalata in bɛ se ka kɛ aw ka jateminɛ na o baara in bɛ dan jumɛn na bi est-ce que waati min dilen don u ma aw ka jateminɛ na baara in bɛ se ka ban o kɔnɔna na walasa kala ka ta ni maliyɛn bɛɛ jɛnna ka sira kelen lajɛ o de y'a to n y'o fɔ dɔw ɲɛna sani a k'a fɔ dɔ farala mɔnɔbɔ kan an tɛ jɛn n'a ye an tɛ jɛn n'a ye gɛlɛya mun y'a to dɔ farala mɔnɔbɔ kan an k'an ɲɛsin o ma gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ bi a gɛlɛya fɔlɔ fɔlɔ ye fo an ka an bɛɛ ka sira kelen de lajɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ tant que an farafaralen don o de ka di banbagaci ye o de ka di an jugu ye o hali n'i ye cɛmancɛ kɛlɛ jateminɛ bi gɛlɛya caman b'a la parce que u kɛlen bɛ k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o waati dɔw la u n'a fɔ ko a fɛn min ye eh, fulaw ye k'olu ni amadu kufa k'o ka surun k'olu ye eh, olu bi eh, fɛn min ye terroriste ye k'olu b'o la waati dɔw la a bɛ fɔ ko non non dɔgɔnɔw de taara bi donc fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka an farafarali don an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ na n'o de ye donc o de y'a to pour que kalataw bɛ se ka kɛ u waati la ne hakili la mɔgɔ ye laɲini min kɛ fɔlɔ ko bɛɛ ka taa sigi ka sigikafɔ kɛ n'o ye dialogue politique inclusif ye an bɛɛ kan ka sɔn ka t'o la o mais n y'a mɛn dɔw bɛ k'a fɔ bi k'olu t'o la hali n'a y'a sɔrɔ u y'a laɲini ɔ o bɛ yɔrɔ jumɛn na bi est-ce que o bɛ ka bouger dialogue politique est-ce que a bɛ ka bouger fɛn min ye hali fɛn don ye alamisadon ye fɛn min y'a commission d'organisation min ɲɛsinnen b'a a baaraw ɲɛnabɔ labɛn ma olu kan ka ɲɔgɔn ye kɛ donc o b'a jira k'a fɔ triumvirat min fana sigira mɔgɔ saba min sugandira jamanakuntigi fɛ ko ka se ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya olu fana ye mɔgɔ caman lamɛn o u bɛ mɔgɔ lamɛn la baasi tɛ ayiwa maître Zumana Ji fo an bɛɛ ka taa an bɛɛ ka sira kelen de minɛ n'an ma sira kelen minɛ an hakili bɛ gɛlɛya mun na olu tɛ se ka bɔ yen tant que o gɛlɛyaw ma bɔ yen kalata fana tɛ se ka kɛ dɛ. ayiwa eh, ɲininkali kɛta ka ca kosɛbɛ yanni an ka se i ka politiki ko ma i da sera a ma k'a fɔ ko jamana bayɛlɛmalenba dɔ ye région kuraw sigili sen kan ani ka se cercle kuraw olu sigili sen kan waati dɔ kɛra gɛlɛya ko in kun gɛlɛyara kosɛbɛ bi bi in na an b'a dɔn région kɔnɔntɔn in kɔnɔna na gouverneur damadɔ dɔrɔn de eh, eh, nomina min ye cerclew fana o consultation kɛra o jaabiw an m'a dɔn an bɛ danga min na bi Est-ce que o baara ninnu bɛna se ka sigi sen kan ka bɛn ni mai kalo nata ye san 2020? Ɛɛ anw ka jate la, n hakili la k'a fɔ n'a ma ɲɛ sariya ta ka région ninnu olu dansigi, k'u dansigi cercle olu jaabi ma bɔ fɔlɔ, n hakili la k'a fɔ cercle ka kan ka se ka o jaabi ka kan ka bɔ, o ma bɔ halisa wa?
A ma bɔ fɔlɔ, a ma bɔ barisa a jirala k'a fɔ gɛlɛya dɔw yera a kɔnɔna la cogo di ɛɛ bɛɛ ko k'u ka kɛ cercle ye bɛɛ ko k'u ka kɛ région ye donc a région kɔni dandɔnnen don ka ban o bɛɛ n'a ta dɔw ko région dandɔnnen min filɛ nin ye dɔw ko k'u ka tila k'olu kɛ région ye tuguni ayiwa n'i ye misali ta Kangaba tun ko ko k'ale kɛ région ye ayiwa ale tɛ tan ni kɔnɔntɔn in na mais olu ko k'olu fana ka kan ni régionya ye bi
ani Gundamu ni a nɔkandaw ɔ cercle ko fana nalen na da bɛɛ ko k'u ka kɛ cercle ye donc f'a ka ko ka sɛgɛsɛgɛ o de y'a to a jirala k'a fɔ fɛn min ye sigikafɔba in ye anw kɔni assemblée anw ko fɛn min ye nin sigikafɔba in ye réorganisation territoriale n'o ye mara kurabɔlen ye a kuma ka fɔ a ka lajɛ minnu n'a ka kan a ka d'olu ma minnu n'a man kan a ka f'u ɲɛna aw jɔnmaya tɛ mais a y'a to aw fana ka se ninnu degré la donna nataw la ni aw n'a ka kan don min na a bɛ di aw ma mais hali minnu yɛrɛ nomina eh, kɔnɔntɔn ninnu cɛma est ce que olu yɛrɛ bilama gouverneur nomina yɔrɔ olu kɔni kɛra précipitation kɔnɔ est ce que bi bi na a bɛ se ka fɔ k'olu région ya est ce que u bɛ ka fonctionner Euh, u bɛ ka fonctionner parce que n'i y'a jateminɛ euh, n'i y'a jateminɛ euh, directeur directeur régionaux ninnu bɛ ka nommer parce que komi baara ye sigida sigida de ye ni gouverneur nommé na fo directeur régionaux fana ka nommer n'olu fana nommé na u bɛ sɔrɔ ka baara baara bɛ sɔrɔ ka yakubaya o la donc komi olu bɛ ka nommer an b'a dɔn k'a fɔ an tolen tɛ yɔrɔnin kelen mais an bɛ ka taa hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ ka taa kosɛbɛ mais an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni kɔni o bɛɛ ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ hakili sigi o bɛɛ ye fɛn ye min bɛ eh, a to k'a fɔ an bɛ d'a la k'a fɔ donna nataw la a bɛna don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ. Basi Isuf Kulubali yanni an ka don a ka politique ko. Yalima est ce que région ko in halisa a bɛ se ka waleya parce que fɔlɔ premier ministre aw ye premier ministre wele assemblée kɔnɔna na premier ministre y'a jira k'a fɔ ko a musaka ti jamana bolo ka région ninnu waleya mais kalafili ɲɛkɔrɔla la u bɛɛ nana waleya est ce que fɛn ti kalafili ɲɛkɔrɔ ko ye ka maa ɲini ka maa ɲini wa gouverneur nommé ninnu non non non fɛn tɛ eh, n'i y'a jateminɛ ni maa ɲini kun don gouverneur kɔnɔntɔn o bɛɛ kun bɛ ta mais gouverneur kɔnɔntɔn ma nommé o gouverneur naani de nommé na A mais olu ye yɔrɔ kumabaw fana ye dɛ ayi n'i y'a jate minɛ baɲangara ka bon koyi kana jɔ a la dɛ baɲangara ye député saba ye ani koro ni n'i ye baɲangara jate minɛ koro bɛ baɲangara fɛ bon n'i ye farankan in jate minɛ hali n'a y'a sɔrɔ korokaw ko k'olu fana ni régionya ka kan donc n'i ye caman Bankassi fana bi fɛn min ye baɲangara région ye donc yɔrɔ fitini tɛ o ye yɔrɔ kumababa ye eh, donc k'a fɔ ko kalafili kalata ɲɛkɔrɔla kun don jama ɲini don ne ma da o la eh, k'a fɔ fana k'a tɛna waleya ne ma da o la parce que n'i ye gouverneur nommé ka ban wajibi de ye i tɛna se k'a révoquer o wajibi de ye a bɛ continuer mais an y'a ye k'a fɔ kalata ɲɛkɔrɔla ko dɔrɔn kun tɛ parce que n'o kun ko don fɛn min ye eh, directeur eh, fɛn eh, directeur de cabinetw ni fɛn min ye directeur régionaux ye olu kun olu kun tɛna nommé mais bi bi in na directeur régionaux de budgetw nommé na polisiw fana ta nommé na a bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni donc o b'a yira k'a fɔ a ma dabɔ kalata dɔrɔn kama. mais tɔ duuru ninnu olu ta kɛra kɛ jumɛn y'a la tɔ duuru a yirala k'a fɔ dialogue politique kɔnɔ sisan. ɛɛ ni olu kan ka waleya waati min kɔnɔ parce que fɔ i ye kuma dɔ fɔ o ye tiɲɛ ye musakako b'a la musakako b'a la parce que n'i y'a jateminɛ ɛɛ région ninnu kelen kelenna la a yirala k'a fɔ n'i ko k'i bɛ yɔrɔ jɔ gouverneur yɛrɛ gouverneur yɛrɛ ka baarakɛ yɔrɔ i ma fɛn don o jɔli la o bɛ sɔn ka taa miliyari la parce que n'i ye gouverneur ka baara yɔrɔ jɔ direction régionale ninnu i b'olu fana jɔ o bɛɛ ye musaka ye mais o man ka jamana bali k'a fɔ k'a t'a ka hakɛw dafa dɛ n'i ye sariya ta n'i y'i da fa mugujan na c'est que a ɲigiji de b'i da dɛ donc an dalen b'a la k'a fɔ région nin bɛɛ a bɛɛ bɛna waleya parce que n'a waleyara a bɛ jamana sɔrɔ fana anw dalen b'a la k'a fɔ a bɛ jamana sɔrɔ a b'a yakubaya baasi tɛ maître zumana nci dunbiya i ye wasaden ye min sugandira buguni yɛrɛmarakafo i k'a dɔn a komini mugan ani wɔɔrɔ fɛ o donni kama i tun bɛ cds mɔgɔtigiya la anw ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ i ye koso kasaw cɛ b'i bisimila kuma minɛ yɔrɔ la nka jɔakun tɛmɛnen na kunnafoniyaw ye a di k'a fɔ i taara rassemblement pour le mali n'o ye rpm ale fɛɛrɛtɔn kɔnɔna ye yala mun kɛra i bɔkun ye ani bɔli a dankɛnɛmayalen don tiɲɛ kan wa
ɛɛ ne ma bɔ ne gɛnna parce que n bɛ tilen ka mɔgɔw latilen k'e gɛn ne gɛnna
ne ma deli ka parti politique ne tun tɛ politiki kɛ ayiwa ɛɛ denmisɛnw de y'a ye k'a fɔ u bɛ parti dɔ la n'o ye CDS ye n'a fanga tun ka bon Buguni mara la mais a fanga dɔgɔyara la a kun sunɔgɔra donc i ye denmisɛn galabu kɛnɛ ye na an dɛmɛ i k'a laɲɛnamaya o de la u mɛnna n nɔfɛ kosɛbɛ sinon n tun ye n ka sariya kalan kɛ n bɛ n ka sariya eh, baarakɛ yɔrɔ la ni n se ye min ye jamana ko la ni n se ye min ye buguni ko la n b'o kɛ n nana don o la n ye baara kɛ n kɛra wasaden ye n bɛ CDS mɔgɔw fo dɛ parce que CDS y'a to n donna politiki la CDS y'a to n kɛra depite ye mais CDS fana b'a dɔn ne ma kɛ fitiriwale ye a ma parce que n seko ye min ye n y'o kɛ nin yɔrɔ in na n bɛ n kɔrɔkɛ fana fo n'o ye mamadu sangare blaise ye n ye fɛn caman kalan a fɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ye n gɛn a m'a kun fɔ n ɲɛna hali sini k'a fɔ a nin sababu in de la ɲugun yɔrɔ sɔrɔli la nin na i ni eh, lakurayali i ni manda lakurayali man kan parce que o waati kelen na buguni cds section y'a jira parce que n'i bɛ tɔn kɔnɔ tɔn sigilen bɛ sariya de kan sariyaw kɔnɔ n'i bɛ ka a ɲini i ka kɛ kandida ye i bɛ laɲini kɛ section na n ye laɲini kɛ section na section y'a jira zumana nci i ye baara min kɛ san duuru kɔnɔ mɔgɔ de bɛ se ka fara e kan sinɔn i tɛ fara mɔgɔ kan i ni manda kura ka kan i ye min kɛ jamana kɔnɔ i ye min kɛ buguni kɔnɔ anw y'a ye a y'an nimisi wasa a ye i ye i ye CDS lataa ɲɛ cogo min na i ye baara kɛ cogo min na wasabulon kɔnɔ a y'an fa i ni kura i ni manda kura ka kan an tor'o sigi la olu yɛrɛ ye a fɔ ko an ni RPM bɛna taa ɲɔgɔn fɛ kalata la an tor'o sigi la u ye tɔgɔw di kɔmi fɛn min tun ye eh, an ye sariya min ta min bɛ adamadenya taa ɲɛ parce que ne t'a fɔ ko musow ka sariya mhm. adamadenya taaɲɛ sariya don a tun bɛ wajibiya an ka cɛ fila ani muso fila ta section y'a jira k'a fɔ an ni rpm bɛ taa eh, an bɛ cɛ kelen ni muso kelen ta mhm. rpm bɛ cɛ kelen ni muso kelen ta buguni ye buguni ye mhm. o cds ka cɛ kelen ni muso kelen cɛ o tun ye ne zumananci ye ayiwa mais ne balila min na ɛɛ ko don la ko ne kɔrɔkɛ nin na ka mɔgɔ damadɔ wele ko ale yɛrɛ ye cɛbɔ ye nin sigi an bɛ bɛn mɔgɔw ma mɔgɔw ye lajɛ kɛ a non non an tɛ se ka jɛn ni nin ye zumananci ye baara min kɛ ni a ma ɲinɛ o kɔ a ka na fara zumananci kan an ka lisi kɛ kelen ye an ka taa a ko k'o si t'a la delili kɛra mɔgɔw ye kumana mɔgɔw wulila ka taa fɔ faso la ka taa u ka jinɛ ka taa bulon kɔnɔ ka taa fɔ olu kɔni t'a dɔn min b'a n'a dɔgɔnin cɛ mais olu b'a deli a ka place to a dɔgɔnin bolo a ko k'a tɛ sɔn u ko ko bon a ka na ni a ka eh, candidature ye section na ni an ma bɛn a la an bɛ vote kɛ kɛ a ko k'a ta y'a ka parti ye ni section ye lisi ne ka lisi ladon ale yɛrɛ b'a ka lisi ladon ale de ta y'a ka parti a bɛ cour constitutionnelle saisi k'a fɔ eh, ne ka lisi o tɛ cds lisi ye ne ma gɛn wa ayiwa n gɛnna wa ma gɛn ayiwa o jaabi bɛ bugunikaw bolo ah, dans tous les cas de figure bugunikaw ko u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u ko zumananci e ma janfa anw de janfara anw de taara e nɔfɛ ka na ni nin kɛra e la i ka da la k'a fɔ taa i garijɛgɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ i mana taa san na o i mana taa dugumakolo la o an b'i nɔfɛ o b'a yira k'i bɔra eh, eh, maa wɛrɛ bɔra i nɔfɛ a zumananci adamaden n'i t'i fa la i b'i ba la o ayiwa eh, ni dɔw ko ko i ye i tɛ sanu ye k'i ye zira ye dɔw ko k'i ye sanu ye i bɛ fila jumɛn de lajɛ ayiwa
donc o de la tuma min na gɛlɛya ye n sɔrɔ rpm ko ko zumananci ko tɛ buguni ko ye zumananci ko ye jamana ko ye n ye min kɛ wasabulon kɔnɔ n sara tɛ nin ye donc n ka na n bɛ k'u ka lisi kan ni election bɔli t'a dɔgɔ kɔrɔ ni n kɔrɔkɛ bakari togola an tun bɛ lisi kelen kan a ka diya ala ye an tun bɛ gagner fana han ee a ka diya ala ye an da bɛna don o la baasi tɛ n'i ye ne ma yɔrɔ min faamu sisan cds ni cds ye mɔgɔ kelen de ye ou bien cds ye jama de ye parce que e ko ko aa cds jama ko ko e ka kɛ candidat ye mais mɔgɔ kelen de sɔrɔla cds la min ko e tɛ kɛ candidat e dun tila ka bɔ a la tuguni i ka ɲininkali ka ɲi dɛ ɛɛ ne ɲɛna ne bɛ don cds la waati min na ne ɲɛna tɔn de don mais ne ma da la ne m'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ facɛn don mais sariya fana bɛ ko dɔw la n'i y'a ye mɔgɔ kelen bɛ se k'i disi da jama kɔ a la cachet dɔ de b'i bolo parce que i ye peut-être que parti ɲɛmɔgɔ ye e bɛ se an ka sariyaw kɔnɔna la ni lisi fila bɛ yen sisan a bɛɛ ka kɛ CDS ye n'a sera cour constitutionnelle la cour constitutionnelle bɛ ɲininkali kɛ
président na lisi fila la jumɛn de ye lakika ye ni président yɛrɛ ye candidat ye dun a ko k'a ta y'a ka parti ye a ko k'a bɛ cachet kɛ k'a jira k'a fɔ ale de ta y'a ye donc eh, o de y'a to CDS mɔgɔw ko k'olu mun taara ne nɔfɛ CDS maa dɔ sa kɛ bon CDS mɔgɔw Ahan, parce que CDS maa ɲɛnama fɛn fɛn Ahan. n bɛ kuma Ahan. n tɛ kuma ka waso n tɛ kuma ka yada dɛ mais n bɛ kuma- se ka kuma ka waso nin yɔrɔ in na baasi tɛ CDS maa ɲɛnama bɛɛ réunion ba kɛra buguni k'a fɔ zumananci anw de tun taara i nɔfɛ n'i janfara ta i ma janfa anw de janfara parce que an bɛɛ kumana somakan ta ma a fɔra ko cachet bɛ dɔ bolo anw dun y'o bila yen an tɛna se k'o bɔ yen yanni élection waati cɛ mun tor'i ye taa i garijɛgɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'i nɔfɛ parce que zumananci yala eh, e kɛtɔ i kɔ da maa bɛ se k'a fɔ mamadu sangare blaise eh, ale kɔ la nin yɔrɔ in na a na nɔgɔya baw tarikuw y'a yira k'a fɔ buguni mara fanba bɛ cds la ani fanga de tun b'u la walima fanga b'u la hali bi an bɛ donni min na hmm, ah, ni kɔnseri ma ban n tiriba tɛ dɔn e o ye bamanankan jumɛn ye mhm.
ni cɛw ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la seba tɛ dɔn dɛ ayiwa mais ne bɛ min dɔn eh, mɔgɔw de b'i bɔ mhm. mais n'i y'i yɛrɛ bɔ o ye ko wɛrɛ ye mɔgɔw ye zumananci bɔ ni mɔgɔw ye zumananci bɔ n dalen b'a la k'a fɔ o cɛw ni muso minnu y'u bolo da zumananci kan danaya b'u kan buguni mara la n ma da la k'a fɔ ko u bɛ maloya sɔrɔ mais min y'a yɛrɛ bɔ ɔ peut-être que n'an taara ɛ ala de ta ye ko bɛɛ ye parce que a balila wa zumananci est ce que eh, wasaden jati fana na ani tarikuw kɔnɔna na eh, maa kelen bɛ mandaw kɛ ka caya cds kɔnɔna wa e ka bɔ nin cogo in na yala a balila wa ɛɛ a dɔw ta kɛra n ye dɔw ta mɛn mais k'a fɔ k'a tun bɛ kɛ n yɛrɛ la n tun tɛ se ka da o la parce que don min na n bɛ taa n ko n bɛ taa kɛ candidat ye kura ye buguni ni n kɔrɔkɛ ye baara kɛ parti kɔnɔ parce que il faut que mɔgɔw k'a dɔn ne tun ye parti secrétaire général national ye an ye baara kɛ lisi wɛrɛw kan ka lisi wɛrɛw kuma fɔ olu kan ka labɛn cogo min na k'olu fɔ mais n kɔrɔkɛ m'a fɔ n ɲɛna k'i ye wale kɛ min man ɲi i tɛ se ka kɛ candidat ye siɲɛ in na o ma fɔ n ɲɛna o de y'a bali n na peut-être que n'a kun kɔnna ka na sɔmi k'a fɔ n ɲɛna ah bon i bɛ ka nin nin ni mun filɛ ka kɛ ni i bolo nin ye n tɛ se ka jɛ ni nin ye donc mais fo bi ne kɔrɔkɛ m'a fɔ ne ɲɛna ah i tɛna kɛ candidat ye fo ka ne ta kɛ mɔgɔw ka lamɛnli ye o de ye ne dabali ban cɛw mana kɛ cogo o cogo n'aw bɛnna kɔni n'aw bɛna fara don min na a b'aw sara ɲɔgɔn na dɛ ko n'aw jɛnna ka kana doni ta n'a b'a jigin don min na a b'aw sara ɲɔgɔn na dɛ baasi tɛ a kun kan ka sara n na
Isuf Kulubali ne bɛ fɛ ka yɔrɔ min dɔn sisan RPM ye parti belebeleba ye bon n t'a dɔn ni fangaba b'a la Buguni kɔnɔna na e ka bɔ CDS la o yɔrɔ bɛɛ ka tila ka kɛ RPM candidat ye RPM kɔnɔna na yalima o ma gɛlɛya ko wuli rpm yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la buguni gɛlɛya fan si ma sɔrɔ rpm kɔnɔna la buguni barisa u b'a dɔn k'a fɔ eh, zumananci bɛ cogo min na u ma gɛlɛya don a la barisa u y'a ye zumananci ye baara min kɛ jamana ye olu fana rpm dun bɛ ka baara de kɛ jamana ye donc a hakilina fila bɛ ɲɔgɔn ta o u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc o de y'a to gɛlɛya foyi ma sɔrɔ a la nin yɔrɔ in na n b'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka kuma ye tiɲɛ n'i y'a kɛ dɔw ye a bɛ se ka ŋunuŋunu jira a bɛ se ka gɛlɛya jira mais gɛlɛya foyi ma sɔrɔ a la o b'a jira k'a fɔ u hakili ka bon o de y'a to n b'u fo o la o de y'a to n bɛ tila k'a fɔ ɲuman sara fana tɛ mago ye n'i ma nin fɔ nin yɔrɔ in na n bɛ kɛ fitiriwale ye ɛɛ RPM ye parti ba ye hali Buguni parti ba don A bɛ a bɛ mais kalata est ce que a bɛ compter Buguni parti baw fɛ? A bɛ compter Buguni parti baw fɛ, anhan, oui oui i tɛ se ka saba compter n'i ma RPM compter a la mais kalata tɛ parti dɔrɔn ye, n ko kalata ye adamaden min fana i bɛ kɛ candidat ye, ayiwa, o taabolo n'a y'a sɔrɔ a bɛ dugu ɲɛtaga fɛ a bɛ jamana ɲɛtaga fɛ n k'o fana bɛɛ b'a la Zumananci tiɲɛ don kɛ CDS candidat kun don mais a ye bugunikaw ye fɛn dɔ de y'a la dannaya yɔrɔ dɔ de sɔrɔ a la k'a ta o sinon a tɛ k'a fɔ ko CDS candidat don ten k'a taara ten dɛ ayiwa maître zumananci an y'a ye k'a fɔ balakanw ni dununkanw cayara jɔgɔkun tɛmɛnen kan i ka donni ni k'a sɛbɛntiya dɔw yɛrɛ ko ko conseiller dɔw nana i nɔfɛ i bɛ se k'o dantigɛ o tɛmɛnen kɔ o kɛlen kɔ yala eh, CDS maa ɲɛmaaw ka eh, fɔta walima kɛta walima a bɔlɔnfurancɛ kuma kɛra jumɛn ye Ɛɛ ne ti mɔgɔw ka bɔlɔnfurancɛ kuma ne t'o lamɛn parce que e mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ i bɛ baara de kɛ ɛɛ n'i ko k'i bɛ kɔ kuma lamɛn ou bien bɔlɔnkɔnɔ kuma lamɛn a ka ca ala fɛ i bɛ fili i ka baara la ne Zumananci hakili latigɛlen don ne bɛ taa ɲɛ ne bɛ baara ɲɛfɛta de kɔ ɛɛ conseiller minnu na nin yɔrɔ in na n b'u fo conseiller mugan u ko ko Zumananci i bɛ baara min na i i ye maa ladiri ye a fanba bɔra CDS kɔnɔ wa a fanba tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ni CDS tɛ koyi barisa n y'o fana de jɔ waati dɔ la n fana b'a jɔbagaw la n bɛ se k'o fɔ parce que waati dɔ la a sunɔgɔra ne bɛ n'a la waati min na a sunɔgɔlen tun don CDS député tun tɛ CDS bolo bulon kɔnɔ waati fo diɲɛmɔgɔ fana k'o dɔn 2007 2012 o législature la député kelen a tun tɛ CDS bolo parce que n tɛ kuma tigɛ la maire wɔɔrɔ de la ka bɔ ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ Blaise la a ko ko u tɛna ɲɛmaaya sɔrɔ tuguni o dun fana kɛra eh, bɛɛ ɲɛna ye yala ni o kɔrɔ olu ta in kɔfɛ e ja ma tigɛ bi ya ne ja ma tigɛ hali dɔɔni barisa o maire wɔɔrɔ ne ne ko ne ma bɔ ne gɛnna parce que sira siraw tɛ kelen ye i bɔra ani i gɛnna o tɛ kelen ye karisa i bɛ ka yanga dɔ sɔrɔ n t'i fɛ o yanga ka bɔ o yeelen ka bɔ n b'i dili tigɛ ani karisa bɔra a yɛrɛ ye o tɛ kelen ye dɛ ne ma da a la k'a fɔ bugunikaw bi sɔn k'a fɔ ko yeelen dɔ bɛ ka b'u ye k'u b'a to k'o yeelen ka sa mɔgɔ dɔ ka hasidiya fɛ ne b'a dɔn Bugunika tɛ hasidi ye. Baasi tɛ. Isufu Kulubali.
Ɛɛ i y'a ye an y'a an bɛɛ y'a ye k'a fɔ Blaise n'i ko politiki Buguni Blaise a dɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ mais e bɛ ka kuma ni hakili hakilisigi ye k'a kɛ i n'a fɔ ko in ye ko bannen yɛrɛ ye yalima dalilu jumɛn de b'e bolo
ala de ta ye ko bɛɛ ye jɔnnin tɛ kɛ foyi ye ala ta kɔ wa mɔgɔw de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔw de bɛ kɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ye bugunikaw ka dannaya bɛ ne kan ne bɛ n sinsin o dannaya in de kan ka hakili latigɛ mais ni ala ko ko Zumana Nci bɛ mandat filanan sɔrɔ a b'a sɔrɔ o bɛɛ latigɛlen don ala la mais a k'a sɔrɔ fɔlɔ jogo dɔ b'i la parce que ni ala ye ko dɔ nɔgɔya i ye a m'a ni jogo ɲuman d'i ma tɔkajɛ don donc o de y'a to ne bɛ jɔrɔ n jogo la n da n b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka kuma bugunikaw tulo bɛ n na u b'a dɔn k'a fɔ u ka sama ma deli ka bin ne kɔ fɔlɔ ne ka mandat kɔnɔna la ne ni ci kɛra filan ye ci ma kɔrɔya ni n ye n ma kɔrɔya ni ci ye gɛlɛya ma deli ka buguni mara sɔrɔ bugunika hakɛ ma to gouvernement fɛ ni ne m'a ɲini k'a di buguni mara ma ah, o yɔrɔ la
fɛn région ɲini ko waati mhm. mɔgɔw ko ko e mankan tɛ ka mɛn a la kosɛbɛ ni i ye wasaden ye mhm. ani société civile olu baara tɛ kelen ye mhm. société civile bɛ se ka marcher ka fɛn dɔ kɛ mais wasaden ka baara t'o ye don min na n ye minisiri weele bulon kɔnɔ nka a ye jaabi a ye don di yan k'a fɔ gouverneur ka kan ka nommer don min na
o kɛra kalata ɲɛkɔrɔ o ma kɛ kalata ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ kalata ma se fɔlɔ président taalen na buguni a ko conseil des ministres bɛ yen don in na o kɛra kalata ɲɛkɔrɔ mais minisiri ta ma kɛ kalata ɲɛkɔrɔ Ayiwa gouverneur hali bi o kunkanko la mɔgɔw ka jateminɛ na buguni gouverneur ko a tɛ yen nɔ yala aw dun ye gouvernement jateminɛkɛbaaw ye est-ce que e hakili b'a la bi n'a sɔrɔ i ye kɛlɛ kɛ gouvernement ka sigi sen kan u bɛ k'a fɔ ko kunnafoni dɔw yɛrɛ k'a fɔ gouverneur tɛ sur place est-ce que o t'aw ka jateminɛ minɛ kɔnɔ baaraw bɛ ka kɛ bibi na gouverneur ka kan ka sigi yɔrɔ min na hakili la caman kɛra a la Ɛɛ hali fɛn min ye a ka garde corps ye olu bɛɛ jateminɛlen don ka ban mara la ka ban don nataw la inchallah a bɛ taa sigi a bɛ taa baara kɛ parce que fɔ n'i ma ɲɛ gouverneur bɛ na a tɛ komi yɔrɔ dɔw ta i n'a fɔ misali la joyila o perefe o perefe yɛlɛmana ka kɛ o nomina ka kɛ gouverneur ye anw ta i bɛ taa sɔrɔ perefe bɛ yen gouverneur kura bɛ yen donc fo baarakɛ yɔrɔ ka sɔrɔ gouverneur bolo a bɛ se ka sigi yɔrɔ min na ka baara kɛ hakili la caman kɛra a la hali n'a y'a sɔrɔ a tɔ bɛ kɔ mais don nataw la hakili la k'a fɔ a bɛna taa sigi ka taa baara kɛ parce que maître zumanaji dunbiya an sera baro kun cɛyɔrɔ la ka ban nka an bɛna ɲininkali laban min kɛ o ye i da fɔra la sisan ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ i dalen b'a la k'a fɔ e ma eh, sika don kelen k'a fɔ bugunikaw ka dannaya jɔnjɔn bɛ i kan i fana dun bɔra fɛɛrɛtɔn min na an bɛ segin o ɲininkali kelen kan olu fana ye fɛɛrɛtɔn ye min kolo ka girin kosɛbɛ e ni bakari togola taara ɲɔgɔn sɔrɔ yala aw jigi b'a la k'a fɔ depite kalafili in kɔfɛ aw na se ka ni kura fiyɛ eh, min ye rpm na buguni mara kɔnɔ wa eh, an nali min kɛra rpm kɔnɔ hakili la k'a fɔ n y'a fɔ n ka laseliw la o don n ko n ka laɲini ye fɛn min ye rpm ye a ka kɛ buguni première force ye a ka kɛ tɔn ye politiki tɔn ye min bɛ bɛɛ sanfɛ buguni hali n'a man nɔgɔ eh, bon foyi man nɔgɔ diɲɛ kɔnɔ foyi man nɔgɔ diɲɛ kɔnɔ mais baara de bɛ mɔgɔ kun nafa an bɛ baara kɛ ni ala sɔnna ma an bɛ baara kɛ ni ala donna a la a ka ca a la an b'a fɔ ala ɲɛnama ni ala sɔnna ma Eh, don nataw la an bɛ se ka sigi ka baro kɛ fana mɛtiri zumanaji dunbiya e tun ye an ka bi wali maa welelen ye n'o ye foroba baro ale kɛnɛ sanfɛ an sera kuma kuncɛ kumaw olu la yala dakuruɲɛ kelen na i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye jɛmu sanfɛ n'o ye foroba baro ye eh, fɔlɔfɔlɔ ka aw fo a diyara n ye mais foli fanba bɛ technicienw ye olu bɛ baara la dibi la mɔgɔ ɲɛ t'olu la mais ni olu tɛ an tɛ lamɛn an tɛ ye an b'u fo k'aw ka ɲɛmayaso fo n b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ cɛsiri min na a man nɔgɔn k'aw fo k'aw tanto ka jamana kɔnɔdenw k'a ɲini u fɛ an bɛɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya min bɛ mali kan bi foyi t'a nɔgɔya ni bɛn tɛ fo an ka bɛn n bɛ tile k'o fɔ n'i y'a mɛn i ye fanga ga dabaga ye i ye fanga kɔkɔrɔdonbaga ye o y'a sɔrɔ jamana de bɛ yen an k'an jija jamana ka kɛ yen jamana dun tɛ se ka kɛ yen n'an ma bɛn donc an ka bɛn komi wasabulon kɔnɔ an y'a kɛ cogo min na gɛlɛyaw nalen na eh, bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka motion de censure kɛ cogo min na walasa jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ hakilila o ka kan ka kɛ misali ye jamana kɔnɔ den bɛɛ ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ walasa mali ka basigi halisa ala ka mali basigiya masha ala ala ka dugaw minɛ maître zumana nci dunbiya ale de tun y'an ka bi maa welelen ala ka mali basigi o kuma na maliden fana kelen-kelenna ka to a kɔnɔ an ka kan ka bɛn yɔrɔ ɲini ni ka kɛ o maa ye o hakilila nin bɛ dansigi bi forobabaro ale kɛnɛ sanfɛ an da sera kɔrɔfɔ caman ma min bɛ tali kɛ wasabulon baara minnu bɛ a kɛ a kɔnɔ commission min ni ale y'o maa ɲɛmaa ye o fana kunkanko kibaruya o tɛmɛnen ka bɔ yen min bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka politiki kunkanko kibaruya an da donna o caman na o kuma na an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn minnu ni u bɛ k'an lamɛn nin waati na ani k'an lajɛ zancɛbugu i k'a dɔn ka se min bɛ tali kɛ wurenkaw olu fɛ yen nɔ o kuma na ka dugawu kɛ ni ala ma basi kɛ i k'a dɔn tarata wɛrɛ anw ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ sanfɛ n'o ye forobabaro ye ani maa wɛrɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn a kɛnɛ kan nka yanni o cɛ an bɛ dugawu kɛ seliba yanni i k'a dɔn k'a fɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye ani alaya ko ala k'a bɛɛ lajɛlen musaka nɔgɔya wasalamu